igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m ụnụ ọ kwa m nwa ụnụ ada ụnụ abịakwala m ọzọ ị ma na ebe ọbụla m nọ ọ na-akpọtụ ya kpọtụwa ya kpọtụwa n'oge nke ndị igbo biko ya na-akpọtụ akpọtụ biko hmm. igbo amaka ọ wụ anyị anyị amakakwanụ anyị bụ ndị e ji eje mba tupu na m agwa unu onye mụ na ya ga-anọ wee tụlee okwu nke taa ka m bugodo ụzọ wee kọwagodoro ụnụ onye m bụ ama m eji m n'aka na ụnụ ma onye m bụ mana nsogbu adịghị ka o sina dị mmadụ ga-akọwata n'onwe ya nye ụnụ afa m bụ oriakụ ngozi nwosu akata eje eje hmm. anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ ọ mụ biko soronụ m n'ihe nke taa ọ dị egwu

ehe dịka otu m si kwubuo o nwere onye nọ ebe a mụ na ya ga-eso wee tụlee okwu ihe gbasara ihe a na-akpọ midia ya bụ ndị na-agbasa ozi biko igbo ndị ọma na-ege ntị ọ wụ ebe a na-egwu egwuregwu ka a na-ama eziokwu soronụ m ka m kpọbata onye mụ na ya ga-atụle okwu a ya bụ maazị emeka okeke nnọọ ndewo Hmm, oke juru ụlọ ya biko kenee ndị be anyị igbo mma mmanụ igbo birikwanụ Igbo ndewonu hmm. nnọọ hmm. maazị Emeka nwanne m nwoke a sị na um, ị wụ group managing director media fuse ọ kwa ya hmm? bụ ndị na-agbasa ozi biko ihe m chọrọ ibugodo ụzọ wee jụọ gị bụ ị nwere ike ịkọwatụrụ m obere tupu anyị abanye na ajụjụ m chọrọ ịjụ gị maka ọrụ gị Em, ka m kenekwa gị ọzọ maka em, otu unu si nye m em, oge ohere ịbịa em, na em, nnọkọ a Em, o juru m afọ and eh, iji wee zaa ajụjụ gị um, otu ọ ga-esi dịrị gị nkenke um, maka um, ebe ọnọdụ ebe m na-arụ ọrụ Media Fuse Dentsu Aegis Network dịka aha ya si dịrị uh, n'aha mbụ ya Media anyị bụ ndị mgbasa ozi maka ụdị maka ndị ahịa ka m kwuo ya otu ahụ Ọ bụghị in ndị terms of uh, ọ bụghị ndị ọbụla maka ndị nwere ihe ha ga-ere and chọrọ ịkọwa otu ihe ha na-emepụta o nwere ike bụrụ em, mkpụrụ ihe mmadụ na-emepụta dịka tomato maọbụ milk or aka ọrụ ihe ị na-arụ em, dịka ndị na-ejikọ ego ọ bụ na um, ọrụ ị na-arụ gbasara ndị bankị ndị ụlọ akụ ma ọ bụ na ọrụ ị na-arụ bụ ndị na-emepụta um, ihe dịka ihe eji eficha eze ma ọ gịnị um, ị kwụọ anyị ụgwọ anyị akọwatara gị otu ị ga-esi hazie okwu ka o wee ruo ka ndị mmadụ ghọta otu isi ihe ị na-arụ and ihe mere ihe nke ị na-arụ and ihe ị na-achọ ilesi ah, ndị ọha dum na-ege ntị ma ọ bụ onye na-ege ntị na redio ma ọ bụ onye na-enye en- enene na telivishọn ma ọ bụ onye na-agụ nke ederede um, na newspaper ma ọ bụkwa na onye um, ji ah, telefon um, enweta mgbasa ozi dịka na sms ma ọ bụ ndị na-agụ n'akwụkwọ ma ọkwa ndị na a na-edozi na ndị eh, kee ihe a ga-akpọ ha na billboard mm. billboard n'iro so ọrụ anyị bụ um, ịgba mbọ hụ na ozi ị nwere ịkọwara ndị mmadụ ka ha wee goo ihe ị na-arụ ọ kọwata onwe gị ọfụma rurute ndị ị kwadoro um, nyawa ozi for so um, n'egbughị oge ọ ihe Media Fuse Dentsu Aegis Network na-arụ and so and uh, ọkwa na ụlọ ọrụ ahụ ka m na-elekọta um, na-abụghị sọ n'obodo anyị ebe a naijiria but ana m elekọtakwa ya wụ ụlọ ọrụ n'obodo ndị ọzọ dị n'akụkụ west africa um, gbanyere ghana gbanyere cameroon gbanyere senegal gbanyere cote d'ivoire maka na ị sị ka ị na-akpọ ihe a na-aga ya bụ na ị ga-akwụ ụgwọ biko akọla ebe niile ya bụ ihe na-aga mm, i kwuru ya mgbe anyị bidoro sị ka i gbuo ya nkenke gbuo ya nnọọ nkenke hapụ ihe ahụ maka ị ma na ị na-agbasa ozi nke gị ị mara na anyị nwa ga-esokwu gị wee gbasaa ị kwụtakwu anyị ụgwọ anyị agbasara ya na-aga mana ka o sina dị ka anyị gbuo ya nnọọ nkenke ee igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụlanụ ee maazị nwanne nwoke ọ gwala unu otu o si wee dị ihe m chọrọ ịjụ gị bụ biko kedu otu e si wee hụ ndị Igbo ị ma na anyị nwa wụ ndị Igbo a na-ahụ anyị na anyị na-achọ oke ọchịchọ mana ndị Igbo na-agbakwa mbọ a hụ onye na-agba mbọ a sị na ọ na-achọ oke ọchịchọ a sị na anyị hụrụ ego n'anya karịsịa a sị na anyị enweghị nsọpụrụ ma ncha ma ncha biko achọrọ m ka ị kọwa kedu otu e si wee hụ anyị nwa wụ ndị Igbo em otu m ga-esi zaa ajụjụ a bụ ibido by ịkọwa sị that na o nweghị ihe dị njọ na ịchọ ọchịchọ ọkacha mma wụkwa na ịchọ oke ọchịchọ because na ịchọ ọchịchọ dịka otu ndị oyibo si kpọọ ya bụ ambition so ọ bụkwanụ na i nweghị ambition ndị ihe i ji biri n'ụwa okay so ihe ndị Igbo e ji mara Igbo na obodo anyị Naijiria taa bụ na a na-atụ ilu na-ekwu okwu na obodo ọbụla ị gara na Naijiria ma n'ụwa dum ma ị hụghị onye Igbo ị ma na mmadụ anọghị ebe ahụ hmm. so ọ bụrụ na ọ ya ka anyị eji wụrụ ndị oke ọchịchọ ya wụrụ etoro m a mụrụ m n'ugwu Hausa ọ wụ na obodo na agha adaghị mgbe m pere mpe e wee nọta amachaghị m ihe e wee nọta agha aka m pere mpe ikezi na ị jụọ m onye ebee ka m bụ mụ agwa gị na m wụ onye Hausa onye Kano maka ebe a nọ mụọ m igbo bịa leenụ mma o biko chere m akụpụ nụ beli awụ onye azụrụ azụ eo ee nwafọ nwafọ nwafọ ee a mụrụ gị na kano gị etoo na kano na-agbapụ igbo otu a eo chineke ngwanụ omena biko maazị na-ekwu na-aga ngwanụ ndewo um, enweghị m ike ịsị ka a kụọrọ m aka na ana m asụ igbo maka na omenala igbo ka ejiri zụ m hmm. ara igbo ka m ṅụrụ hmm. ofe igbo ka m riri hmm. ụtara igbo ka m noro so n'agbanyeghị omenala igbo dịwa gboo ihe a kọwara m as obere nwa na-eto na um, ụnọ family ndị igbo bụ na gị emekatakwana chekwube ihe nne gị na nna gị hapụrụ gị as ihe eji ebi ndụ and so ihe nke a na-akọwa bụ na nwa afọ igbo onye igbo mụrụ a zụrụ ya ka ọ mata na na ọ bụ ike kete orie so igbo wụrụ ike kete orie meaning na anyị na-ejepụ ejepụ na-achọ ihe anyị ga-eji mee ma anyị adịghị ka ibe anyị ka anyị ka ibe anyị mma so n'agbanyeghị ọ bụrụ na ọ ya ka anyị ji wụrụ ndị oke ọchịchọ ọ maka mana ka o si na dị ọbịago ndị enwere aga esi achọkwanụ oke ọchịchọ ahụ ọtụtụ n'ime anyị si na ịchọ ọchịchọ nke anyị n'ọrụ oyibo anyị rụrụkwanụ ọrụ oyibo gbaa odibo nke anyị odibo anyị gbakwanụ wụ ụdị odibo ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ebe a na-azụ ahịa ahịa dị iche iche ma n'idumọta ma n'ọnịsha ma n'aba na-azụ ha mụchaa ahịa e duo ha ụlọ ha eje bido nke ha aga a kwa ka anyị si hụ anyị gụchaa akwụkwọ ma nne na nna anyị awụ ha nwe otu bank ma ọ nwe hospital ebe anyị eje rụba anyị ejekwa mụọ ahịa aga a kwa ka ndị ọ dị ka ọ dị m si je mụọ ahịa ịgbasa nta ozi akụkọ in a commercial way ka m tinye ya otu ahụ ịkwụ anyị ụgwọ ụmụnne m ụnụ anụla anụ ụnụ aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa oke mba oke mba igbo bụ oke mba oke I would mba love to introduce. As onye Igbo m bụ, adị m very happy na abụ m onye Igbo. I like otu a- otu m si tolite n'ala Igbo. Nna m, nne m, ha niile bụcha ndị Igbo. ka m si wee kpọọ onwe m nwaada gosi na m dị as in obi juru jupụta m sọ aṅụrị ka m si wee bụrụ onye igbo and adị m nkwadobe ịpụta ebe ọbụla kwụrụ as in nwaanyị igbo m bụ as in ọ na-enye m obi aṅụrị oge ọbụla m cheta na m bụ nwa afọ igbo obi na-eme m iyokom iyokom iyokom iyokom obi bụ m aṅụrị obi dịkwana m ụtọ na m bụ onye igbo igbo anaghị efu na mba m na-agakwanụ cheta na m bụ onye Igbo obi na-abụ m pọlịna pọlịna mgbe m na-etokwanụ chọpụta na m bụ onye Igbo etogasịrị m na mba dị iche iche mana n'ime mba niile a m biri na ya o nweghị ndị omume ha yiri omume ndị Igbo ndị Igbo na-anabata ndị mba ọzọ ha na-eme nwanne ha na-akpakọta nwanne ha anaghị achọ ka nwanne ha gafunahụ ha ebe ọ bụla onye Igbo nọ ọ na-agbanisie ike ọ dịkwanụ m mma obi mma na awụ m onye Igbo ma m awụghị onye Igbo amanụ m ihe m gara eme ọ bụrụ na m si mba ọzọ n'ezie ọ ga-amasị m ka m bụrụ onye Igbo n'ihi na ọtụtụ ndị si mba ọzọ ọ na-adị adịba ha ka ha bụrụ ndị Igbo n'ezie n'ezie ụfọdụ ayarọ ekweta mana ụfọdụ ya ekweta ụfọdụ ya asị gị hei ọ dị m ka m bụrụ onye igbo ụfọdụ ọ bụ na m bụ onye mba ọzọ n'ezie mma ọ ya adị m ka m bụrụ onye igbo because na agwa ha amaka ihe ha dịgasị iche ka ha si akpa agwa ka ha si eme ka ha si achụ ego ka ha si agba mbọ ma ihe niile so ọ bụ na m bụ onye mba ọzọ ọ ma ọ ya amasịkwa m ma gụkwa m agụụ ka m nwa bụrụ onye igbo Ndị mmadụ likekwara anyị o. Afụgo m ụmụ nwoke ma ndị na-abụghọ ndị Igbo na-ajụ ese sị na ụmụ nwaanyị ndị Igbo machara mma ma edozi ụlọ. Ndị be anyị, ọ dị mma na m bụ nwa afọ Igbo. Ọ na obi na-atọ m ụtọ na abụ m onye Igbo. maka ebe ọ bụla ị gara a sị gị kedu ebe onye ị bụ ị sị ị bụ nwa afọ igbo ihe a na-eche ozugbo bụ na ị bụ onye nwere akọ na uche maka ndị igbo ife e ji mara anyị bụ akọ na uche uche ndị mmadụ dị n'iche n'iche otu m si wee ghọtata as onye igbo o nwe ndị ga-afụ gị asị na ị maka o nwe ndị ga-afụ gị asị na ndị igbo ma akọ na anyị na-agwọ ọgwụ otu ife ndị ahụ si adịcha mana generally ihe m ghọta bụ na ndị Igbo ha sị na anyị ma achụ ego ọfụma ọfụma o nwere ka m jụọ o nwere onye na o nwere obodo na-alikerọ ego o nwere obodo as in ihe m notice bụ na ụfọdụ na-eme ndị Igbo anya ụfụ because na ndị Igbo amaka ndị Igbo ebe ọbụla ha bịa a ga-ama na onye Igbo batara ebe ahụ ndị mba ọzọ ha na-ahụta anyị dịka ndị Igbo ndị na-ahụghị onwe ha n'anya ndị na-ahụhụ ndị mba ọzọ n'anya mana nke ahụ bụ asị onye Igbo ọbụla ọ bụghị ụta ha maka na ha abụghị onye Igbo onye Igbo ọbụla na-akwanyere onye Igbo ibe ya ugwu ọ na-akwanyekwara ndị mba ọzọ ugwu ị sị ka m kwuo a sị m kwuo nke a bụ uche nke aka m m ma asị na ha gara inwe mmasị ma ọ bụrụ na a sị na ha bụ ndị Igbo maka na ha hụrụ ka anyị si eme nwanne ekele dịkwara chineke na e kere m wụrụ onye igbo agaghị m alike ịwụ onye mba ọzọ so ka m si wụrụ onye igbo ọ dị m obi ụtọ nnukwu onye yoruba m maara akwụkwọ a ka m bụrụ onye igbo ka m mata asụsụ a na-atọkwa m ụtọ otu m si asụ ee ndị mmadụ na-ahụta anyị o nwere ụdị anya ndị mmadụ na-elewe anyị anyị wụ ndị igbo anyị wụ ụmụ Israel ọ ya mere ebe ọwụna onye igbo tiri aka ọ na-agara ya ọfụma and ha were anya ha na-ele anyị ọ naghị adị ha mma ebe ọwụna onye igbo nọ ebe ọwụna ụzọ na-aga onye igbo banye ebe ahụ ụzọ na-aga o nwere ndị ga na-echekwa na ndị igbo na ha bụ eh, ndị ọjọọ ka m jụọdị na o nwere obodo dị n'ụwa e ga-enwe onye ndị ọjọọ Neenụ anya obodo ọbụla ị gara e nwere ndị ọjọọ na ndị ọma mana nke ndị Igbo maka ọ maka anyị na-agbanụ mbọ ebe ọbụna a ma anyị ya mere ebe ememe na-afụ anyị na anyị bụ ndị ọjọọ mba Igbo bụ ndị ọma Igbo na-anabata ọ dị ka mụnwa ebe m si bụ Anambra State home for all ya bụ bata etu i si wee dị mana ị gaghị ala etu i si wee bịa ihe m mụtara amaghị m ka m si akọwa ya mmụta m mụtara dị ukwuu nke kachasị na ihe gbasara ka m si wee too bụ ka m si wee mara asụ Igbo ọ bụrụ na m toro na mba ọzọ ọ bụrụ na m etorọ n'ala Igbo I don't echeghị m na m ga-ama wee na-asụ Igbo ma ka esi esi nri dị umeala ka esi akpa agwa ka esi eji ejije ma ka ndị Igbo si as in ka ha si efe Chukwu ka ha si eme ihe niile amụtara m na ndị Igbo na-akwanyere ndị tọrọ ha ugwu anyị na-akwanyere ndị okenye ugwu anyị na-elekọta ụmụnne anyị anya anyị na-akpa nwanne anyị na-erikọta nri ọnụ ihe niile a ihe m mụtachara mgbe m na-etolite dịka nwata ị hụ onye tọrọ gị gị akwụsị n'ụzọ kelee ọ bụrụ na o bu ihe alọta gị enyere aka butuo ihe ahụ gị anatakwa ngọzi n'aka onye ahụ tọrọ gị maka ịkwanyere okenye ugwu ngọzi okenye rute gị aka dịka i si akọwawa nna m na-akọkwa na-aga na m na-ege ntị ndị be anyị na-egekwa ntị ok so n'agbanyeghị na mm, ihe ndị mmadụ ya bụ ịkpọ onye Igbo aha taa ihe ị ya-echeta bụ ụmụaka obere ụmụaka mkpụrụ mmadụ one na one na-emebi aha e nwere ndị na-aga ndị ọ dịkwanụ oko ọsịsọ ọsịsọ mụnwa ekweteghị na o nwere ihe ọjọọ dị n'oke ọchịchọ ya ghara ịchọ ka ị bụrụ ọkachamara ka ị kacha mmadụ ya hmm. ọ bụ eziokwu na o nweghị ihe ọjọọ dị n'oke ọchịchọ mana oke ọchịchọ a nwekwaranụ otu ọ dị ọ bụrụ oke ọchịchọ n'ụzọ ziri ezi o nweghị ihe ọjọọ ọ bụrụ oke ọchịchọ n'ụzọ na-ezighị ezi biko achọ m ka ị kọwaa ihe a ka maka na anyị na-akọ oke ọchịchọ oke ọchịchọ ndị ịma ndị be anyị ofu ka ha ga-egeta ozi ebe a gafee ozi ebe a na-aga ha ekworo ozi agawa ị ga-akọwawara ha ya ka o ruo ụlọ ọfụma ọfụma oke ọchịchọ na-adịghị mma wụ oke ọchịchọ orimara ka oke agụ otu m esi kọwa ya orimara ka oke agụ bụ oke ọchịchọ na ihe niile dị mma adịghị mma so na ịkọwata ya ọfụma ọ dị ka mmadụ ije kuru mmadụ ibe ya zoo hmm. n'ọhịa yes a na-akpọzi n'aha oyibo kidnap hmm. Hmm. si n'aka ya were ndị ihe a na-akpọ ya gbuo ozu dịka otu mgbe ọ jọgburu onwe ya ịkpụrụ n'ike ọ jọgburu onwe ya ọ bụghị ikwu oke ọchịchọ ahụ ka anyị chọrọ ọ dị ka mmadụ ije zoo na ndị ihe a na-akpọ ya ịntanetị ịma o nweghị onye na-ahụ gị ma ị chọghị ka a hụ gị na-atụ akwụkwọ chere na m asị niile ya asị na ihe eji gbuo ozu ọ wụ ụdị ọchịchọ ndị Igbo ihe ejiri zụọ anyị as nwa afọ Igbo wụ bido n'ụlọ n'ụtụtụ mbụ azụrụ gị na ọ ihe iji ike aka gị tite ka ị ya-eri itite ihe n'akwụkwọ itite ya n'ịmụ ahịa itite ihe n'ịmụ ahịa itite ya n'ịmụ ọrụ and that is the oke ọchịchọ m chọrọ oke ọchịchọ anyị nọ n'ọrụ oyibo na-achọ anyị amụọ n'ọrụ rụọ ọrụ mmadụ rụkwara ndị mmadụ n'agbanyeghị wenite company ha o ruo ebe o ruru so ihe eji du anyị ụlọ wee ihe anyị mụtara na ego anyị sevitere wee pụta wee je bido nke anyị and therefore n'ebe ahụ anyị nọ now ka anyị na-eme encourage ụmụ afọ Igbo so onye nwere ike ịmụ ndị nwee ike ihuwe isi mụọ ọrụ a ha mụọ na-representkwa igbo n'ụdị dị iche iche na ụdị ọrụ anyị na-arụ anyị nwere ndị na-arụ sọ radio nwee ndị na-arụ sọ tv nwee ndị na-arụ sọ paper na ihe ndị ọzọ so ya bụ ụdị ọchịchọ ndị igbo anyị ji azụbarị ndị igbo ji and so anyị ga na-akwado ụmụaka anyị ka ha na-achọkwu ọchịchọ and so onweghị otu o si wụrụ ị bịakwa na politics ị hụ ndị Igbo ị bịa na mm ndị ihe a na-akpọ ya ndị nkụzi n'ụlọ mahadum ị hụzi ndị Igbo eche m na o nwee ụlọ mahadum ị ya-agụ ndị senitere isi mmadụ atọ anọ ise ị ghara ịfụ onye Igbo na ya a sịkwa na ihe anyị na-agba a wụ oke ọchịchọ hustlers ọkwa ihe ụnụ na-akpọ ya ọ wụ sọ na hustling ka anyị nọ so ndị ibi kpọrọ aha ị ya-ahụ ndị Igbo so esoghị m na ndị kwere na mm, ndị Igbo ya-aza aha ndị iro kpọrọ ha ọ ndị achọghị ka igbo gaa n'ihu kpọrọ ha mana ọ dịịrị ndị igbo ịgbanwe otu ndị mmadụ si ahụ ha n'anya nke ha dịka na ụdị ọnọdụ a anyị nọ tata a na-akọwatara ụmụ anyị na ka o sina dị na ọ ndị igbo ka ha wụ igbo amaka hmm. ọha na eze ụnụ anụlanụ ihe nwanne m nwoke maazị Emeka kwuru n'ụwa a na ọkwanụ ihe mmadụ ji ọsụsọ ya wee meta bụ ihe dị mma ụmụ nke ike ọwụ mgbe ị napụrụ mmadụ ihe ya n'ike ọwụrụ na ị na-agba mbọ bikonụ igbo ndị ọma na-ege ntị ụmụnne m niile ebe ọbụla ụnụ nọ na gbaanụ mbọ na ọ ịgba mbọ ka eji wee mara anyị anyị awụhụ ndị eketere n'ike anyị anaghị ekete ya n'ike dịka ihe maazị kwuru okwu kidnapping a o shikwe n'anyị o o shighị n'anyị mana oge oge oru ọ bụzia ka a ga-asị na anyịnwa bụzi ndị ndị ọ kazi njọ Bikonu, Igbo bụ Igbo, Igbo amaka, Igbo bụ ndị eji eme ọnụ. Bikonu, bikonu, ka anyị gbanweenụ na ihe a adịghị mma. Ee, maazị biko, ihe ọzọ m chọkwara ịjụ gị bụ ị ma na a na-ekwu sị na anyị hụrụ ego n'anya ee anyị na agbagharị ebe ọbụla nke ọbụla ọ bụ hụ ego bụ ego otu ọbụla esi nweta ego ihe a ma bụ ọ wụ gịnị ọ wụ ego mana nke m chọrọ ịjụ gị ka i kwuo okwu gbasara ya bụ ihe a na-ekwu sị na ndị Igbo enweghị nsọpụrụ na ndị Igbo na-eme oke okomoko Biko, ị nwere ike ikwu okwu gbasara ya bụ okay um, ihe m nwere ike ikwu gbasara ya bụ na n'ọkwanụ ịghọtaghị ndị Igbo ma ị sị m kọwaa as nwa a mụrụ na ezinụlọ um, Igbo ma nne m ma nna m etoro m na ezinụlọ ị mara na i teta ụra n'ụtụtụ nne gị ekwesịghị or nna gị ekwesịghị icheta gị kenee ndị tọrọ gị nne gị ekwesịghị or nna gị ekwesịghị izi gị ozi or ị nọdụ ị na-ada ụda anya ihe kwesịrị na iyi eme i mee etoro m na ezinụlọ nnọkọ ndị Igbo wụ na a nọrọ n'oche mgbakọ okenye bata obere nwa ebinyere ya n'oche o meanigodu na obere nwa ahụ ebinye n'oche kwụrụ ọtọ o binye kwụrụ ọtọ na aghọtaghị ndị Igbo ndị aghọtaghị ndị Igbo na-akọwa and gịnị mere na eji aghọtaghị ndị Igbo sị na Igbo enweghị nsọpụrụ bụ na maka na nke ọzọ eziokwu nne na nna nwa Igbo ma mụnwa bụ nna taa na-akọwara ụmụ m bụ ka o si na ndị igbo ahụ ndị a na-ewere hwe na akpa kpawuo so n'ime nsọpụrụ ahụ nwa afọ igbo a zụrụ nwa afọ igbo ka o nwee ike ịkọwanye onwe na nzukọ ebe ya na ndị mmadụ nọ ma ndị ọcha ọ nọ na ya ma awụsa ọ nọ na ya ma yoruba ọ nọ na ya ma ndị igbo ọzọ nọ na ya nwa afọ igbo ọwụna toru na ezinụlọ igbo ma na nsọpụrụ dịbara gboo so esoghị m na ndị kwere na-asị na igbo enweghị nsọpụrụ igbo nwere nsọpụrụ nwee nsọpụrụ to ndị isi ha mana dịka otu ndị Igbo ndị Igbo anaghị eji akpọsi isi edowe efere ayọ nri ị ya-aghọta na nwa Igbo gbara odibo gbachaa pụta na nzukọ ebe ọga ya mbụ nọ so nọ na nzukọ ahụ a na-eme nzukọ ọga ya bata ị hụ nwa Igbo ka o binyere ya n'oche ọ nọrọ ana mana e kwuwe okwu ịtụnye ọnụ n'ihe a na-ekwu nwa ahụ gbachara odibo kuru ihe a na-achọ ikwu mmụọ ya ka o si ghọta ihe ọga ya sị ya nọrọ ana nsogbu adịla mgbe ahụ ka ọ ya-eji kọwara gị sị gị na ya ya-ekwukwanụ otu o si dị ya n'obi ihe ọzọ ya bụ ị bakarịa ya mba ọ jụọ ya ị ka na-enyedị m garị mana o gosighị na igbo enweghị nsọpụrụ nwa igbo ya-enwe nsọpụrụ gee gị ntị gịnị ka ị na-akọwa enweghị ihe na-eme n'ala igbo anụ nkọwatara nwa onwe m ọ bụrụ na igbo enweghị nsọpụrụ nwata nwa okorobịa igbo too ịnụ nwaanyị taa ma ị gụrụ akwụkwọ na Amerịka ma ị gụrụ ebe nwa ọ hụ onye ọ ya-anụ ọ ka wụkwanụ ndị Igbo na-enwe ike ịkpọrọ onye ọ chọrọ ịnụ kpọnara nne ya n'ụlọ sị ya nne m nerude ya anya a jụọ ya ajụjụ a kọwara ya ihe ọ ya-ene ka ọ mara ya ya na nwa ọ nsọpụrụ so Igbo dịka ndị Juu nwere omenala anyị achọghị ka e tufuo anyị chọrọ ka anyị na enye ọkwanụ o si n'aka o fee n'aka na-akọwara ya ụmụ anyị ma na-akọwakwara ụmụ anyị na nsọpụrụ ka ejune ji aga n'ogwu na ire ọma ka ejune ji aga n'ogwu so ọ wụghị na ndị igbo enweghị nsọpụrụ igbo nwere nsọpụrụ mana again igbo anaghị akpọsi isi iburu efere ino ofu onye hụ ụzọ e were na ọ kpatara ego for ndị niile nọ n'ezinụlọ anyị na-asọpụrụ ndị gbara mbọ kpata ihe bịakwa n'obodo nyeghachi obodo gịnị ka o ji wụrụ na ị je n'ala Igbo ọtụtụ ị fụ ụzọ e tere korota gbuwa ị hụ ebe ọkụ dị mana ichecha ya ọ wụ gọọmenti tiri ya ọ bụ maka igbo na-agba mbọ so ndị kpatara ego tọrọ atọ bata nyeghachi community because a sị na nwa na-eje n'ahịa na-eje n'ụzọ wee ruo mba chefuo ọnọdụ ebe o siri bịa ị ma na nwa ahụ enweghị mkpụrụ so ihe anyị na-eme ihe igbo na-eme omenala ka ji dị n'ala ọ ka omenala o igbo ka so wụrụ ndị na-awụ ọ kpata ego o biri n'otu mkpụrụ one room ọkụ ya na town o buru ụzọ jee rụọ nnukwu ụlọ na be ha ọ ka na-eme to a very large extent maka ihe a ka na-akpọ ya n'iji kpọkọta ọnụ akụ ruo ụlọ o rutu nwanne okay so nsọpụrụ dụbara gboo igbo nwere nsọpụrụ nọ nghọtahie ndị igbo ịkọwagharị ebe nsọpụrụ si ana m agwa gị nọ ihe oyibo wetara hmm. okay ihe oyibo wetara bụ na ndị aga m esi kpọrọ obere nwa m nwaanyị zụọ ya na Lagos maka na ebi na Lagos ikekwe ọ na-eje obodo oyibo na-abata maka na ọ na-eje holiday e ruzie ọ hụ nne m agadi nwaanyị nne m o kunie ọ sị ya hi anyị ejighị hi zụ ikene ikene ụmụ anyị okwu hi anyị kwuru hi anyị kwuru okwu ya ọ wụdịghị ihe anyị ga-akọwa taa maka na ya bụ okwu hi hi a ọ na-apụkwa ya mme eh? mana ọ bụghị ihe anyị ga-akọ taa maka na anyị site n'ugbu a wee kọwa ya bụ okwu hi a anyị ga-akọgide hmm, ọ gaghị ebi ebi so igbo nwere nsọpụrụ hmm. so igbo jide ka unu ji mana o nwe ka ụmụ anyị si ejehie ụzọ um, n'ịkọwa onwe ha ọ na-adịzi ka anyị enweghị nsọpụrụ anyị agbazie ha ụzọ otu m si chọọ ịkpọchi okwu a igbo bụ igbo ọ na-anụ naanị anụ ekwekwara m n'ihe nwanne m nwoke eh, kwuru gbasara nsọpụrụ mana ụzọ nke ọzọ ekweghị m maka na ndị nwere nsọpụrụ bụ ndị mgbe gboo ụmụaka kịta ikwu eziokwu nwanne m nwoke ha enweghị nsọpụrụ ma ọlị ha enweghị nsọpụrụ ma ncha ma ncha ma ncha ma nsọpụrụ o ma ịgba mbọ o ma inwe ndidi ụmụaka kịta enweghị ya biko o nwee ihe ị ga-ekwu gbasara ihe a ndụmọdụ ị ga-enye ha biko nye ha maka na ha ụmụaka ugbu a agba ekpere chi onwe ha ok um, ihe i kwuru bụ ihe ziri ezi mana ndụmọdụ m na-enye ya ebido ya wụ first nne na nna maka na a sị na osi na ndị etu esi akọwa ya for ndị na-arụ ụlọ foundation na root mebie o mebigo o nweghị aga ọ ya-esi wụ azụ si n'isi rebe ogwurugwu ya adụ ndụ maka na ihe na-akọwa ihe n'ebe a wụ na maka na ezinụlọ nne na nna na-agbazi mbọ nnukwu mmadụ akarị ọrụ adịghị ị hụ ndị nne na nna nwa na-arụ ọrụ oyibo ee nke nwanyị nọ n'ụgbọelu na-eje meeting nke nwoke nọ n'ụgbọala na-arụ na company ee onye na-azụzi ụmụazị n'ụlọ ọ bụrụ ndị ihe a na-akpọ ya maid na ndị odibo ikwu na ibe mana o kwekwa m ọsọ ghọta na e nwere ezinụlọ nọ na situation n'ọnọdụ ndị ezinụlọ ebe nne na nna na-arụ ọrụ ha emee iwu na mgbe ụmụaka nọ n'ahọ nọ below erubeghị ahọ iri na ise ha mere iwu na ha naabọ enweghị ike ịpụ n'ụlọ hapụ ụmụaka to ndị odibo or ikwu na ibe kpatakpata ka ụmụaka ghara iso isi n'ọhịa nke ọzọ bụrụ ya ndị aga nne na nna ya esi kpọpụ nwata obere nwa nọ ndị ihe a na-akpọ ya kwa primary school akwụkwọ nke mbụ ọ wụ nursery iweje obodo oyibo ọ nọrọ ebe a na-agụ akwụkwọ ị sị ka a zụọrọ gị onye mba ọ na-azụdo nwa ok so ọ wụ na ya azụghị ụmụaka anyị enyere ha enye ha omenala gbui n'ime ha nye ha the right foundation ha ya-eji pụ before ha ewerewezie ihe ha mụtara from ụmụaka ibe ha na ikwu na ibe ndị ahụ awụrụzie mgbe mgbe ị zụrụ ha ruo ahọ iri na ise na ahọ iri na ise to iri isii onweghị mgbe nwata ahụ erugo i nyego ya enough ịma nke dị njọ na nke dị mma so ndụmọdụ m na-enye both nne na nna sị negharịa anya puluo back otu e si azụ ụmụaka anyị mana fụ ụmụaka anyị ndị jehiogoro anyị ya na-ekwu anyị ya na-atụ ya ọnụ dịka na nnọkọ dị otu a na-agwa ha na ụzọ ahụ ha na-eso awụghị ụzọ ndụ ha neghachi azụ nwee ike iṅomi ihe ụmụaka si na ezigbo ezinụlọ and ihe ikwu na ibe na-enye ndụmọdụ na-enye onye nwe ọdụmọdụ nwee ike inye ha ige ntị na iṅomi ihe ọma karịa iṅomi nke ọjọọ igbo bụ igbo igbo dị omimi igbo bụ mba oke mba anyị agakwa na-ahapụ omenala wee mewe omenelu mba nụnụ unu anụgonu ihe maazị kwuru biko anyị ncha bụkwanụ ndị Igbo ọ kwa na anyị mee ọfụma anyị agbakọnata wee bunye onye ahụ elu maka ị ma e nwere ihe a na-asị na ofu aka rụta mmanụ o zuo Igbo ọnụ o zuo ọha ọnụ ha ofu onye sọsọ metere ihe ọjọọ e were wee gụọ mmadụ niile ọnụ ndị be anyị ọ dị mma ọ dịnụ mma bikonu ka anyị tụlee nụnwa anyị nebanye anya ndị nne ndị nna bikonu anyị agaghị asị na anyị na-achụ achụ ego chụọ ego chụọ ego chụọ ego kedu uru ọ ba na anyị chụrụ ego a chụta ego mana ihe anyị kwe maka ihe wee na-achụ ego nwa ala n'iyi maka na ihe anyị kwe maka ihe na-achụ ego bụ maka ọdịnamma nke anyị na ụmụaka ụmụaka lazia n'iyi kee kwanụ isi ego nwa na-achụ ihe anyị na-akọwa bụ bikonu ndị Igbo Igbo mmamma nụ bikonu ka anyị bido kịta site ugbu a ka anyị na-ekwu ya ka unu na-anụ m na-ege ntị wee chụba ewu ojii oge chi ka dị maka chi jinahụ anyị unu ahụhụ na ihe emebiela mhm. n'ike nke chukwu ọ gakwanụghị emebi igbo ahụ anyị bụ ka anyị ka ga-abụ igbo eji eje mba ahụ ka anyị ga-abụkwa ndewo m oke mba oke mba oke mba igbo bụ oke mba igbo ọma na-ege ntị eji m n'aka na arụ dị unu mma unu nee anya tata unu ga-afụ na ụkwụ kwụ m chịm naanị maka ihe nwere ịkọrọ unu tata ihe nwere ịkọrọ unu wee bụrụ ndị gbara nke a na-akpọ asọmpi nke ndị bekee kpọrọ futbọl ndị gbara ya ọfụma wee mara ihe ha gbara n'ime ya onye nke mbụ anyị chọrọ iwetara unu tata wee bụrụ Emmanuel Okala nwoke anụnwa topụrụ o zuru ihe eji nwoke wee mee nwoke anụnwa nọ na-aghọrọ ndị a na-akpọ Super Eagles na-agbara Naịjirịa ihe a na-akpọ football wee soro ha mgbe ha ji wee nweta ọtụtụ ugo mmeri nke mbụ ha meriri nwoke a gbakwara ndị nke a na-akpọ Enugu Rangers Club o sokwe ha wee gbaa mgbe o so ha wee gbaa wee ghọkwara ha goolu ọfụma nwoke agbalịla ọfụma nke bụ na ụmụ igbo niile ma obodo anyị bụ naijiria kpụ ya n'ọnụ maka ihe a na-akpọ ịghọ goolu o mere ya ọfụma onye nke ịbụa anyị chọrọ iwetalu unu tata wee bụrụ nwoke ọma Aloysius Atuegbu nwoke anụwa ee eh, anụ m na mgbe ọ na-agba nke anụ ọ gbaa ofu nje o mebie nke ha ji nke na-ahọta gol n'azụ net ebe ọ na-abanye e wee baa ya blockbuster maka ihe ọ na-agba n'ụkwụ nwoke agbalịla ọfụma o ọ na-agba ọ bụrụ ọ na-agba highest n'ihe a kpọrọ ihe asọmpi football nwoke agbalịla ọfụma nwoke ọzọ anyị chọrọ ikwu okwu ya tata wee bụrụ nwoke a ma ama kee onye na-amarọkwanụ ya Christian Chukwu nwoke anụwa agbago agba wee dukwere ndị na-agba wee na-akụzikwere ndị na-amụ chọrọ ịmụta ka a si agba nwoke anụnwa agbanịgo ihe dị egwu na ihe a kpọrọ futbọl nwoke anụnwa ọ bụghị sọsọ naanị na ọ gbara ọ gbara ndị Enugu Rangers Club wee gbakwara ndị nke a kpọrọ Super Eagles wee mechekwa wee toro n'ọkwa kaptịn nwoke anụ ọ bụkwa na o so n'odugo o wee mechaa nke ahụ o wee gwụ o wee gakwa gara akụziri ndị na-amụta ndị obere chọrọ ịmụta ka esi agba ihe akpọrọ ihe asọmpi onye ọzọ anyị ga-ewetara unu tata wee bụrụ Henry Nwosu nwoke anụnwa esogo ndị obodo anyị bụ Naijiria na ndị na-agbara ndị obodo anyị bụ naijiria nke akpọrọ Super Eagles wee gaa ọtụtụ asọmpi dị iche iche nke ha zọrọ ọtụtụ ihe na ya dịka Olympics na ndị otu ya dị iche iche mana ịmazi ihe m chọrọ ikwu maka nwoke a kịta nwoke anụnwa bụ onye na-edu ndị nke akpọrọ Gateway United FC nke dị na Abeokuta Ogun steeti ya nwa bụ onye ndu ha kịta nwoke ọzọ anyị chọrọ ikwu okwu ya tata wee bụrụ nwoke a ma ama nke aha ya bụ Sam Okwaraji luteziri ebe ọ na-eme ka ọ tụtara anyị ugo mmeri wee gbagide bọọlụ wee daa wee nwụọ mana nwoke a mgbe ọ gbakwara ọ gbanyere mmadụ niile ma ya maka ihe ọ na-agba wụ nke a kpọrọ pieces ọ na-agba ya ọfụma onye ọzọ anyị chọrọ ikwu okwu ya kịta wee wụrụ Aloy Agụ nwoke a bụkwa ihe ọ na-emekwa bụ iche bọọlụ nwoke a chekwara bọọlụ ọfụma nke bụ na o so ndị ndị nke akpọrọ Super Eagles na-agbara Naijiria bọọlụ akpọrọ Super Eagles o so ha wee gaa n'ọtụtụ ọtụtụ ugo mmeri ha gara wee nyere ha aka wee mee na o nwerọ onye meriri anyị o nwerọ onye gbaba bọọlụ n'ime neeti anyị onye ọzọ m chọrọ ịgwara unu tata wee bụrụ nwoke ọ ga-abụ m rote isi ana-ebu m na ọ bụ nwafọ igbo anyị ya na m bụkwa onye igbo emmanuel amunike ọ bụ unu na amarọ ya chere m ga-akọwara unu unu elotere na nke a kpọrọ african nations cup a gbara na 1994 nke ha gbara with ndị zambia nwoke a bata n'ọgwụgwụ oge wee nye goolu naabọ mere ya wee tụrụ ugo na ya nwoke ọma m chọrọ ikwu okwu ya wee bụrụ nwoke ọ ga-abụ m lote m na-amụrị sọsọ amụ Kanu Nwankwo nwoke anụnwa gbakwara ọtụtụ asọmpi dị iche iche nke anyị ma ọ gbaara ndị Super Eagles wee soro mgbe a gbara nke Olympics 1996 nke ọ wetara anyị ugo mmeri nwoke anụnwa agbarọ sọsọ n'obodo anyị bụ naijiria ọ gbakwara na mba ọzọ wee gbaara ọtụtụ ndị ọzọ na-agba bọọlụ dị iche iche nke o ji wee gbaara ndị Arsenal mere mmadụ niile ji wee mara ya n'ụwa gbaa gburugburu nwoke a gbanịkwara mgbe ọ gbara ọkwa ya na-erotekwa na ihe anyị na-eme bụ Igbo Amaka ya na ndị a gosikwara anyị na Igbo anyị mara mma n'ezie ka ihe anyị ga-emezi ka ọ na-akpọtụ daalụkwa n'ụwa oke mba oke mba igbo oke mba oke mba ndị be anyị hmm, ihe niile nwere mbido na-enwe njedebe dịka otu anyị si wee na-ekwu unu amago n'onye mụ na ya nọ na ọ bụ ee maazị emeka okeke ọ nyanwa bụ onye isi group managing director media fuse advertising biko na ee maazị i meena o nwere ihe ọzọ ị ga-atụrụ ndị be anyị tupu anyị anaa ana Well, um, ihe m ma-atụrụ ndị be anyị bụ igbo jide ka unu ji hmm. igbo nebanụ anya n'ọzụzụ ụmụaka anyị igbo na-achụnụ na-agba mbọ maka na igbo amaka ihe anyị ji eje bụ ihe anyị mụtara n'ụnọ and anyị kwesịrị ị na-erepresent igbo ọfụma n'ebe ọbụla anyị nọ chetakwanụ na anyị bụ ndị igbo chetakwanụ na anyị bụ ndị naijiria chetakwanụ na anyị kwesịrị iso na-emezi obodo karịa ikposa ekposa igbo ndeewonụ unu anụgoni anụnụ n'ọnụ maazị emeka okeke na unu chetakwanụ na anyị bụ ndị igbo ka o si na-adị igbo bụ igbo igbo mma mmanụ ọ gwụsịgokwa ka ọ ha m n'ọnụ ya gaziere anyị